yes i like this comment i like this comment eji m nnọọ nwayọ nwayọ na-epick comment na-eme eke were na-eme vidio because since m post nwanne m nwoke a abịabe m online since asị m nnọọ ka m fụsịa comment onye ọbụla drop and again ndị be ndị Enugu ukwu sị m nwa wepụ the video ewepụgo m the video so wee na-epickzi comment okwu ndị mmadụ wee were ka m wee mee vidio ka m wee nwee ike ka e wee tikwa that's ka ụfọdụ wee ghọtakwa ife ụfọdụ kwuru na atụmatụ you know ka e wee na-enwetagasịkwa atụmatụ n'ihe gbasara ife ife mere nwanne anyị nwoke a ka e wee marakwa opinion ndị mmadụ gasị mara ebe a ya-esi wee ebe a ya na-arụtụgasị aka ịghọtago mhm. so I like in comment ya because onye a sị he should sue them to court kịtazi ndị Enugu ukwu it's up to you guys na ka e jezie mara ihe a ya-emezi sue ndị a unu nụrụ ihe onye a kwuru ebe a sị sue fa to court because nwanne anyị nwoke enwere ife na-eme ya agwa m unu na onye a bụ ezigbote nwanne m ọsọ na amụ m abụ m nwadịanị na be fa abụ m nwadịanị n'Enugwu ukwu ịghọtago so na m ji wee mee ife onyonyo bụ ka ndị mmadụ wee chọpụta ife na-eme na ụdịrị ife dị otu a nwa mee ka ndị mmadụ makwa ife fa ya-eme onwe fa ka a ma na ụdị ihe dị otu a na-eme kedu ka a ya-esi pụta wee gbaa nwoke ọgwụ without consultụrụ ndị be fa without ajụrụ anybody were ọgwụ gbaa nwoke a just like that so unu pụta kịta ka e je sue fa na to court ya ka m ji sị na m like comment onye a na ọ bụrọ sọsọ ịpụta sị marazon wepụ vidio a marazon wepụ vidio a marazon wepụ vidio a n'akara mgbasa ozi gị wepụ vidio a n'akara mgbasa ozi gị ewepụgo m vidio n'akara mgbasa ozi m but vidio balụ n'ifo vidio balụ n'ifo this vidio balụ n'efere mba ụwa abago n'efere mba ụwa ndị jisi vidio a dịzi too much ọ dịrọzi n'akara mgbasa ozi m so kịta ewepụgo m ya n'akara mgbasa ozi m na na ọ bụla ya solve the problem ka m wepụrụ n'akara mgbasa ozi m ọ solvụrụ the problem this guy bụ my my my brother bụkworo my friend ọ na-confide on me always ọ na-abịakarị na to my side kịta now vidio adịrọzi n'efere akara mgbasa ozi m now kedu ihe unu chezi maka ihe a na-emenụ sị jee ka e je kpọpụ ndị a gbalị ọgwụ a to court gwa fa na o nwee ife na-eme nwoke a ka a gwa fa na o nwere ife na-eme nwoke a ngwa pụtazianụ ka e je court ndị Enugu ukwu pụtazia ka e jebenụ court ka e je gwa fa kedu ife mere ha ji gbaa nwoke ọgwụ a onye a bụ my friend ọ bịa anyị na-akpa na-ama njakịrị na-amụ amụ m bịakwa na ọ bịa na nke m ọ mụchalịa amụ dịkwa happy wee naba ofu nwanne ofu nwanne ya nwaanyị ya na ya na-asụ ofu asụ nwee ike ịnụ ya na fa ma njakịrị o chefuo onye na-eme ya mme ya ọla dị ya dị ya yala yala okwu yala ya ọnụ okwu yala ya ọnụ nye nke m ji anyị likọrịtasịa the other time ọ bịa anyị nọrọ sie nri together ọ naba ọ my friend bụkwara my brother ịghọtago so unu bụ ndị Enugwu ukwu na-esi ọnwụ malazon wepụ e, e, vidio na akara mgbasa ozi wepụ vidio na akara mgbasa ozi then after that kedu ife ọzọ kedu next step ụfọdụ si na ọ ka e sendi ya ka ọ naba naijiria ka o jee ekpere ekpere ee, onye okpe ekpere ka ya na-ekpe ya ekpere nwoke m asị na ọ eme ebu- ebuka obi who ebuka obi help unu asịkwa na m asị sịkwa against ebuka obi o helpụrụ onwe ya o helpụgokwa onwe ya ebuka obi o helpụgo onwe ya n'ihe na-eme ya ọ nọ ebe a na-achụso ego ọ nọrọ ebe ahụ ọ- ọ- at that age ọ nụberọ nwaanyị si na ya bụ virgin ọ bụ virgin na age ọ nọ unu ekwukwana ka m kwuo m kwuo ihe na-agbasararọ m ọ bụ virgin na age a nwa ọ nọ na-asị ya eli si kedu onye Ebuka Obi help magic a unu na-eme na Naịjirịa si na a na-eje ụka magic unu na-eme na Naịjirịa si na a na-aka ụka si jewe Ebuka Obi si jewe ebe nwa si jewe ebe nwa si jewe ebe nwa si be- jewe ebe nwa si jewe TB Joshua fafafafao chineke nna ị nọgodu n'ime ụlọ kpọkuo oku ya-aza ya ekpere ọ bụrọ ma i jekwu na n'ụlọ ebuka obi a unu asịkwa na m asị like ya unu change the story to another thing It's up to you guys i don't care i don't send a dime for all of you si jee ka maka ezigbo ọgwụ levis ọgwụ ọgwụ ya calm the thing down ka the man dịkwa ka ọ dị a na-aka ụka ebuka obi ebuka obi ọ bụ chukwu ka m kwụsị ife onyonyo ebe a before unu asịkwa na marazụ na-asịkwa unu achọrọkwa m okwu si bịa ka e jee kpọpụ ndị a na court biko nụ